An filɛ nin siraba min n'an b'a wele ko route touristique bajangara ni bankas cɛ yan nɔ taanikasegin gɛlɛyaw kama taamakɛlaw bɛ wajibiya ka dɔ kɛ sen na k'a sabu kɛ kulu yɛlɛ ka jigin gɛlɛyaw ye salimata dunbo nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka yɛlɛ kulu in kan b'a ɲɛfɔ an ye ka masɔrɔ a ninakili degunnen don n bɔra yagɛm ka taa a kɔni ka gɛlɛn ne bolo n bɛ taa mɔgɔ tɔw ta kabini paru ni songobiya pɔn kɔni cira maaw bɛ ka nin siraba in de matarafa ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko route serpentée walasa u bɛ se ka taa ni ka segin sɔrɔ cogo min na nka a kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ mobilitigi caman nin waati in na olu ka mobiliw kɔni bɛ ka sira bila ni ka taa kulu minɛ kunu alamisa wula fɛ bɔkari tanapo o y'a misali dɔ ye bawo ale ka mobili ma se ka tɛmɛ a taara bin nin kulu in na an kɔni an ka sira kɔni tiɲɛna a y'an se an dan kɔni na sisan parce que an bɛ ka gɛlɛya min ye a la an tɛ se k'a fɔ ka ban anw yɛrɛ ka mobili nɛgɛ dɔrɔn an nana mobilibaw de jɔ jɔlen sɔrɔ yan nɔ an ye turunɛli kɛ an nana a sɔrɔ solution tɛ yen an ma mobili in ka tɛ a kɛra cogo min na bɔn mɔgɔ dɔw bananen bɛ an ka parantikɛ kɔni sen karila fo yɔrɔ fila sabu u y'ale ta ka taa n'a ye sewarɛ opitaliba la wa u ta bɛɛ lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ nin siraba bilen in kan k'a sabu kɛ kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu bɛ ka dugumamugu pɛrɛnta bila siraba in kan yaya jigiba ye donso ye jɔnbɔlɔ a bɛ dɔɔni f'an ye o kow la sira in daminɛna fo ka se sisan ma mini ti saba parce que sira dɔ in RN 15 sotelen u nana nin serpentée fɛ donc a daminɛna dɔgɔkun kelen tile sabanan tile naaninan don mini dɔ donna bajangara ani tokolo cɛ donc o explosé an y'a ɲɛfɔ sɔrɔsiw ye sɔrɔsiw nana u ye yɔrɔ mini labɔ o don kelen na jigibonbo dɔ taara euh, dinamite o fana a kɛra jigibonbo ani anakanda cɛ ɔwɔ sɔgo sirafara in na mini kelen tun donna euh, benne dɔ de yɛlɛla ala y'a kɛ mɔgɔ ni ma to a la kabini nin wale in kɔni kɛra bajangara mara kafo ɲɛmɔgɔ n'o ye sidi mohamɛdi ɛl besiri ale fana ye fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to a bɛ se ka taa i ɲɛ da pɔn tiɲɛnen kan fɛɛrɛw ka sigi pɔn in ka dilan a kɔni kɛra gɛlɛyaw kɔnɔ i n'a fɔ aw tulo bɛ mugu ci kan na cogo min na mali finitigilakaw ani jatigɛwalew ni ɲɔgɔn cɛ guvɛrɛnɛri kɔni ka fɔ la hali ni gɛlɛyaw bɛ yen fɛɛrɛw na sigi an ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bajangara marabolo kɔnɔ basigi bɛ se ka na cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ jatigɛwalew kɔni bɛ ka kɛ sira in kan minnu bɛ ka bila o bɛɛ n'a ta siraba in ye sira matarafalen ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ b'a la se wɛrɛ kɔni t'an ye nka an n'an cɛsiri fo ka nin jatigɛwale in kɛlɛ k'a ban waati min na kɔni basigi tun bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ fo nɛnɛ waati dunanw kun bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na ka se ka na tɛmɛ nin siraba in fɛ n'o ye ruti turisitiki ye ka se ka dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko ka o dɔn k'o faamu nka bi nin siraba kelen de kɔni kɛlen bɛ sababu ye walasa bajangara ni bankas fo koro olu bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ taanikasegin nasiraw fɛ bawo paru o tɛ taa bilen tijani wedarago ka bɔ kani kulu kan VOA bambara tɔgɔ la Indication de hali bi ɲamana dondaba sira kelen i b'a gɛn dɔrɔn min na a bɛna ban yɔrɔ min na i droite fɛ n'i ko dɔrɔn ko refise bɛ min kɛrɛnkɛrɛnna ni burusukɔnɔmɔgɔw tulo b'an na an bɛɛ k'an jija bɛɛ k'i cɛsiri Awɔ. an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra yɛrɛ ɲini de ye dɛ Siga t'a la. ɔ minnu cɛra ka na bila eh, batiwariw ni eh, fɛnw na ko refisew o den minnu b'u kɔ la u b'u n'u faso ye tuguni yan bon minnu natara ka eh, kabila labila min n'olu sara u ye minnu mako sa olu bi olu o y'olu tununnen de ye siga t'a la refisi dɔw bɛ ne kɛrɛfɛ n b'a fɔ bɛɛ ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ni eh, n'i ka dumunitɔ fili i jija i k'a fara ɲɔgɔn kan i k'a kɛ mananin kɔnɔ i ka taa ɲamana atetebugu dondaba i b'a sira kelen minɛ fo sira bɛna ban i bolo sa bɛ ban i bolo so minnu bɛ n'u ma laban wala n'i taara ni mure ɲɛ kelen ye a bɛ kɛ cogo b'a ko mamuso de y'a fɔ ye a bɛ kɛ yɛrɛ a tilali yɛrɛ bɛ kɛ porobilɛmu ye hɔrɔndenw de don i t'a sɔrɔ misi wɛrɛtigiw don sanutigiw don mɛ yɛrɛ ɲini fɛn tɛ yɛrɛ sɔrɔ bɔ dɛ o ye tiɲɛ ni ɲini de y'a to bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ siga t'a la walahi n'o ni mesazi ɲumanba de ye parce que ɲɛ b'a la tɔɔrɔ min bɛ ne yɛrɛ kan kɛrɛfɛ se foyi tɛ ne ye mɛ n'i taara ninnu kɔrɔ k'i bɛ taa fɛn dɔ d'u ma e yɛrɛ bɛ nimisa kɛ diɲɛbɔ la parce que e bɛ ka da ka sunɔgɔ bilaw bɛ sow kɔnɔ pɔriti t'u la rido t'u la mɛ indication de hali bi ɲamana dondaba sira kelen b'a gɛn dɔrɔn min na a bɛna ban yɔrɔ min i droite fɛ n'i ko dɔrɔn ko erefisiw bɛ min o ye minnu lakodɔnnen don o tɔgɔ de t'olu la peut-être ninnu ma lakodɔn an bɛɛ dun ye maliden kelen de ye dɛ o don jamana dun fana tɛ se ka lafiya k'a sɔrɔ dɔ bɛ ka tɔɔrɔ dɔw bɛ ka tɔɲɔ si ka ta ma nɔgɔya certes an donna 2024 kɔnɔna la diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ tan de fɛn bɛɛ ye inconnu de c'est à dire fɛn bɛɛ ye dibi de ye don o don an bɛ pas kɛ an b'an ɲɛsin fɛn ma an tɛ mun dɔn 2023 ma nɔgɔya certes an donna 2024 kɔnɔna la diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ tan de fɛn bɛɛ ye inconnu de c'est à dire fɛn bɛɛ ye dibi de ye don o don an bɛ pas kɛ an b'an ɲɛsin fɛn ma an tɛ mun dɔn